Ejeagha, Mike Ejeagha, happy birthday. Ojiọfọ sịrị happy birthday. Happy birthday. Ojiọfọ na-ekele gị dịka ndị bekee ile ekwu ka ọ taa ile ile ụtọ. Biko ihe m ji na-ekele gị o nwere ihe ị kụziri anyị site n'ilu ndị na-ada atụrụ anyị n'akụkọ na egwu gị. O nwere otu ilu ị tụnyere anyị m ga-akọwa mana tupu m akọwa ya aha m wụ nkwachukwu ojiagbọ abụ m onye olokoro nke dị na ụmụahịa n'obodo nke chineke gburugburu ụwa niile ana m ekele onye ukwu na onye nta ma ndị nze ma ọzọ ma ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa m sị ihe onye chiri ya zere ojiọfọ kelere onye olokoro mike ejeagha tụrụ ilu isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ olileanya n'okwu bekee hope o nwere akụkọ Mike Ejeagha kọrọ anyị eji m akụkọ a na-asị ya na ndụ ga-adị ya ọfụma na-aga ọwara ekekere ụwa ihe ahụ ndị Igbo tụrụ ilu ka nọ ndụ mmere omenala mbụ ndị ezigbo ochie ochie dike ya aka nka mee ka ndị omenala mere omenala na aka ọchara aka nka ka ndị be anyị siri otu amata na ndị omenala aka nka ugbu a na mgbe niile ebighị ebi ise Mike Ejeagha nwere onye o ji kọọ akụkọ n'otu egwu ya aha onye ahụ na egwu ahụ wụ ntị ajọ okwu Mike Ejeagha sị na ntị ajọ okwu ọ wụ onye na-akọ ubi mana ọ na-akpa anụmanụ ọ lụghị nwaanyị ọ dị aka nchịchị mana o nwere ego big man itukwe ntị ka ịka nka na-eji iji the highest blessing is long life in good health ọ na-emepụ aka ọtụtụ ndị ọgbọ ya alụcha nwaanyị ọ chọghị ịlụ nwaanyị ekwutu ya sịrị ego ya ezuru ya o nwere ọba ji n'akụkọ ahụ ọ na-eme ọfụma abịa n'ihe ego ọ na-apụta ọ na-eme ihe ndị ọgbọ mana ndị ọgbọ ya lụọla nwaanyị akpọ ya ntị ajọ okwu ọ gbasaghị ya sị ha na ego ya na-ezuru ya ụfọdụ ụmụ ndị enyi ya na-asị ya ofu ụbọchị na ọ ga-emecha lụọ ụmụ ọgbọ ya ọ gbasaghị ihe ha la-aka gbasaghị ofu ụbọchị ha nọ ebe ha na-enwe nzukọ ọkụ agbawasa ebe ọba ji ha ndị nke lụrụ nwaanyị ma nwunye ha ma ndị nwere mmadụ maka ị ga-enwe i nwere ego ma inweghị mmadụ ihe mekwara gị ị wụrụ big man ma inweghị onye na-eme ọgwụ agwọ agwọ nwere ike ịbata la be gị ahụ i bi taa gị ma i jighị nọmba onye na-eme ọgwụ agwọ big man ga-aga chọrọ ihe ndị ahụ otu chukwu si kee ụwa ị ga-enwe nọmba onye mekanik nke ahụ ee nke ahụ na-adị unu mkpa mana akpa ịgba akwa na-ege ma ịmakwara gị oke esi eme ndụ first ka anyị titụrụ anya n'ihe ndị ahụ na-azọ ndụ maka ndụ bụ isi ndụ ndụ ka akụ ndụ ka ụba ndị nke nwere nwunye nwunye ha nyere ha aka busiwa ngwongwo na ngwongwo otu ha buchitara ọkụ agba ụfọdụ nke ya nwarịrị repair o nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka igbo mgbe gboo ndị nna anyị ji ego na-enwe akụ nwere ụba i lee otu esi kpọọ ya na aha anyị ọ akpọcha ha ya akpọ aha nna anyị akụ ka ụba mgbe gboo otu onye igbo si hụ ụwa ihe ha na-eri eri vuru ego vujuo n'ụlọ gị ị ga-ata ego ihe ị ga-ejikwa ya mee bụ iweta ihe ị ga-eri mana ugbu a ndị igbo bịaziri soro omenala nwa bekee chewezie na ego wụ ihe niile na o weta ha n'ego ọ ga-emeli ihe o nwere ihe ego ala azụtali ezi aha ndụ a ga-azụtali ya ọ wụ agwa agwawa ihe nwere ige agwawa ihe wepụwa l'ụtụtụ ị ga-edotere ya n'ụlọ pụwa Mike Ejeagha ọ ga-adịrị gị la mma ka m ala ala akụkọ gị ochie dike ọ nọ 93 years ọ dị m ka week gara aga aga m aga kelee ya oji ọfọ sị Mike Ejeagha ọ ga-adịrị gị la mma mma onye Olokoro na-ekele gị mgbe o ji rute ihe niile agbaala ọkụ chai ya alawa ndị m onye ọ wụ ma na ubi ya niile wule ego ala ọba ji ya esochie ya vuru ya edotara ka onye okenye ala ahapụ ya na-etiri ya ya ka ọ mara oge chọrọ igbu onwe ya ya eruo ofu ụbọchị ndị na-elekọta ya ụra atụrụ ha ya aga ga chịrị eriri anụmanụ gawa n'ime oke ọhịa nga la onwe onye ga-ahụ ya anya ọhịa ọ na-eme ihe na-adịghị mma e tufuo ya ha na-enwe ajọ ọhịa n'ala Igbo Pericoma sịrị ụmụ ụmụaka gasị na ajọ ọhịa ga kparawa nkụ ọ wụ ihe ọ na-ekwu ọ wụ ilu ka ọ tụrụ nwoke Arondizuogu ochie dike ya gaziere gị oji ọfọ kelere nwoke Olokoro ya ga ebe ahụ garuo ebe ahụ chọọ ofu osisi gbagotere elu ka ọdụ ọnwụ ya gbagotetu chai ihe nke mere ya ya enyigoro konye eriri ya nke o tiri ya n'olu aka osisi ahụ agbajie ya daa ebe ọ na o nwere mkpu na ebe ahụ onye ngwụrọ nọ ya n'ime case onye ngwụrọ wụ la nne ya na nna ya mụrụ ya hụ na ọ wụ onye ngwụrọ ya ga-etufuo n'ime ọhịa ya wee rute di ya ọ nwụghị ya were ebe a mere ebe obibi ya nọkwara banyere sụkpomi na-elechi ya ụmụ igbo lile anya dị ya ọ bụrụ ma ndị Israel mechara anya anyị ga-enyakwa maka ihe ndị Germany mere ndị Israel ndị Jewish Holocaust hapụ nke a nke ahụ history onye ngwụrụ anọrọ dị abawara ya si ya biko ya lekwe ya ebe ọ nọ ya lekwe ebe ọ nọ n'ite na-ele chi ya ya azọgbukwele ya gịnị mere ya sịcha ele o jikwe baakwa mekwa ihe niile ihe niile ala na-ede ya si elisi ọ dịkwa ya mma la ya lawa la ya nọ ebe ala ebe nne ya ha bubịa tụfuo ya bụ la o nwere ihe chi ya kwadoro ya ọ ga-enwe ndidi chere ya dimkpa alawa ntị ajọ okwu alawa tụgharịa kpọtụ onye ngwụrụ si ya ngwa ya bịa ka ọ kwọrọ ya n'azụ ka ọ laa onye ngwụrụ si ya gawala ebe ọ ga-adahie ya ebe a ba ba anyị ka anyị nọ isiokwu m abụrụ na udo dị mana udo ahụ dị na olileanya ahụ dị mbụ hope nwa isiokwu m wụ ọ otu ihe ka mụ nwa oji ọfọ onye olokoro hụtara na udo ga-adịrị mụ na ha abụọ ma onye ukwu ma onye nta ama m ndị wu nsogbu m ọ wụ onye isi ojii ibe m wu nsogbu m ọ wụ onye isi ojii ibe m wu nsogbu m onye wu nsogbu m wụ onye ji okpukpere chi ha nye tụcha anyị niile anya hapụ nka iji eji ka anyị nwa wu ndị alkebulan ndị afrịka laghachite na otu ahụ chukwu si kee ha anyị emetụla nke ha ka anyị metụ nke anyị ka anyị mara ma ọ ga-akara anyị mma igbo mma mma